Moni moni ndi mtsikana uyu ku USA dzina lake Shade Robinson ali ndi anali ndi zaka 19 anakumana ndi mamuna uyu, Maxwell Robinson akuti anali ndi zaka 33 amagwira ntchito mu restaurant anali bar tender makolo ake ma millionaire mamunayo anapezeka kuti atakumana akukhulupilira kuti anakumana naye ku restaurant kumene mamunayo amagwira ntchito mamunayo anamupanga anamu Uza kuti tiye tipite ku date iyeyo kuvomera anali excited kuti akupita ku date ndi mamunayo nde anauza anzake anatsanzika anzake kuti ndikupita ku date anapezeka kuti iyeyo wanyamuka wakakumana naye mamuna uja anapita ku restaurant ku twisted fish bar or something like that atadya kumeneko anachoka kupita ku, ku bar kwenikweni mma 6 pm achoka kumeneko mma 9 anapanga decide kuti apite ku nyumba kwa mnyamatayo kukumana naye koyamba tsiku limenelo Well kachiw kaya kanali koyamba kaya kanali kachiwiri koma anaganiza kuti apite kunyumba kwake kwa mamunayo kenako palibe amene anamuonanso anzake nkuyamba kudabwa kuti aa shadee wapita kuti sakubwera kufunsa kuntchito kuntchito kwake akunena kuti shadee sanabwere mpamene anthu anayamba kuyang'anayang'ana kuti shadee wapita kuti anasowa pa 1 april tsiku lomwe anapita ku ku date kwakeko apolisi ino anayamba kuchita trace phone yake mmene yayendera nde inayendadi choncho kuti anapita ku restaurant kuja kenako ku bala kenako ku nyumba kwa mamuna uja koma kuchoka ku nyumba kwa mamunako anaoneka kuti wapita ngati kwina kwake kufupi ndi kuthengo kuchoka kuthengo uko anaoneka kuti wapitanso ku chipaki kwina kwake kuthengo thengoso koma amango imeneyo amangochita trace foni yake mmene yayendera mpaka na pamene foni inazimira nde apolisi anasakasaka anapeza kuti kumbali anakayang'ana kumbali ya kuthengo kumene analiko anakapezako phazi. Kupita ku chipaki kwina komwe kunapezeka kuti anaoneka kuti anapitako anakapezako mwendo. Thupi lonse sanalipeze koma ayeza apeza kuti ndi iyeyu ndi Shade. Galimoto yake ayipeza anayika galimoto kake galimoto yake yokoleza moto.
would do something like this to my beautiful baby. She hurt nobody. She harmed nobody.
nde zinayi straightforward suspect kukhala kuti ndi mamuna uja Nde atapita kunyumba kwake kukachita search akapeza kuti mnyumbamo kuchipinda kuli magazi, mkolido, mnjira yopita ku basement muli magazi. Nde ammanga zibamboyo ndi uyu akumuzenga mulandu okupha. Thupi lake lonse lina silikudziwika kuti lapita kutiko. Imagine makolo zomwe akukumana nazo. Apa CCTV inamujambula Maxwell yo akuchokera kokamtaya ndi kokaotcha galimoto atakwera bus pobwerera and Nkhani yake ndi yomwe ija, kukumana ndi munthu woti sukumudziwa, kupita naye kunyumba kapena malo obisika, ndi zinthu zoopsa. Sizikudziwika kunena kuti chiwembuchi wamupangiranji, koma ndi nkhani yonena kuti ndi yomwe yatentha panopo ku USA. Mwana wa zaka 19, tsogolo lake lonse lowala lili poteropo basi angomupha for no reason at all. Nde azimayi chonde tiyeni tipitirizeni atsikana kusamala kunjaku sikuli bwino anthu ena ndi dziwanda basi anthu ena ndi oyipa basi basi amakhala kufuna kungozvulaza munthu popandaso chifukwa nde chonde tiyeni tizisamalani kunjaku sikuli bwino mwana amudula moyo zikomo kwambiri.